Akụkọ la ekwesịrị ime na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ bụ ọkacha ibe Igbo Dream Television IDT na ịchafụ. Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ekele m unu nke onye chiri ya zere ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atakwala ma azụ anwụkwala Na tịnkọm tịnkọm gị, ị ga-ahụ na o jirila otu nkeji gafee elekere isii nke ụtụtụ tata bụ Tọzdee n'aha onye nwụrụ n'uju ya. Ọkọ akụkọ bụ m nwa ada Chinyere Esel. Ngwa kpụdebe igwe okwu gị nso ka anyị gwa gị ka o si mee n'ụbọchị taa. Ọnọdụ obodo anyị a bụ Naijiria emeela otu nwoke ka o were mamịrị ya wee kwọba ụgbọala ya. Tupu anyị aga n'iru ịkọwapụtara gị ya bụ akụkọ n'uju, gee ntị n'ọkwa dị oke mkpa. Anyị abanyegonu n'ọnwa mba, ọnwa mpụ na aghụghọ ji ara ibe ya enu. Ọnwa ọ cha acha gbute ọ chaha acha gbute, ọnwa onye ọbụla na-achụ ego n'ike n'ike maka nchịkọta ahọ nke a kpọrọ ekeresimesi. Hikwa asaa n'anya ka ị ghara ịdaba n'aka ndị omekome. Ozi nke anyị si n'Abuja na Asaba nweta n'izu gara aga kọrọ maka ya bụ arụ nke ụmụ okorobịa ndị dị agbata ahọ iri abụọ na ise na iri atọ na ise kpara. Akụkọ kọrọ na ụmụ okorobịa ndị dị ahụ na bu ụgbọala nke a na-akpọ Lexus n'aha oyibo wee gbabata n'ọma ahịa. njinji wee jibe ihe ndị mmadụ ji bụrụ nwoke wee bido wee fube aghara aghara mgbe ndị nọ n'ọma ahịa matara nke a ha chụbara ha ọsọ ha wee gbaa ọsọ ụkwụ eru ala wee gbalaga iwe wee wee ndị na-achụ ha ha wee mụnye ụgbọala ha ọkụ gị onye na-ege m ntị Ndụ gị ka dị anyị mkpa. Hikwa asaa n'anya, mara ebe ị na-eje, mara ndị gị na ha na-akpa, mara ebe ị na-aga, mara ihe ị na-eme, ka ị wee soro anyị wee mechie ahọ a n'aṅụrị. Ọgwụgwụ ya bụ ọkwa dị oke mkpa. Ka anyị gazie n'ihu wee wetara gị akụkọ anyị n'uju. otù nwokē a màrà ahà ya dịkà mazi Ọnụkwube ǹke dị àgbàtà ahọ̀ ìri anọ nà ìse onye kwọrọna ụgbọ àlà ahọ̀ ìri atọ kwàrà àrị̀rị màkà ọnọ̀dụ òbòdò a mazi Ọnụkwube ogè ànyị nà-àgba ya ajụ̀jụ ọnụ̄ mèrè kà ànyị mata nà ogē gara àga nà ụgbọ àlà ya bụ̀ ebe o si wee na-eri nri wee na-egbo mkpa wee si na ya wee mepụta ọtụtụ ihe a hụrụ anya dịka ịnụ nwaanyị ịrụ ụlọ na wee dịrị gaba mana n'oge ugbu a na mmanụ ọ na-eji akwọ ya bụ ụgbọala ekweghịzi ya ngote maazị ọnụkwube kwara arịrị a nke ukwuu wee yọọ gọọmenti etiti ka ha biko doo dodo meerenụ ndị dịka ya ebere n'ihi na ihe niile nọzi n'elu ọjị na nke bụ agụụ na-achọ ịnarazi ya ụmụaka na agụụ bụkwanụ ọya nke kacha ọya niile n'ụwa a. Maazị Ọnụkwube kwuru sị na ebe ya bụ ugwu mụtara ịgbaji ukwu na ọ bụ ya mere ya bụ agadi nwaanyị ji mụta ọ gakata o zuo ike n'ihi na ọnọdụ ya bụ ugo adịghịzi ya bụ egbe mma maazị ọnụkwube sị na ọ bụ oke ọnụ mmanụ ụgbọala a mere ya ji yọọ ezinụlọ ya ka ha biko doo dodo gbaa mbọ na-anyụnyere ya mamịrị ha n'akpati nke o dobere n'ọnụ ụzọ ama ka ya were ya wee kwọọ ụgbọala ka ha wee mara na ha ga-afụ ego ha ga-eji wee rie nri ụbọchị Ọ gwụ bụ ya bụ akụkọ nke ụbọchị taa. Gị onye ọma gere anyị ntị, gwakene anyị ebumnobi gị gbasara ọnọdụ obodo a na ya bụ mkpebi nke Maazị Ọnụkwube kpebiri gbasara ịkwọ ụgbọala ya. Cheta, aka m bụ nwaada Chinyere Esel nke sikwa n'ụlọ ọrụ Igbo Dream Television wee kọwapụtara gị ya bụ lee ka o si mee nke ụbọchị taa. Ụbọchị nta ka anyị chụọnụ n'owere nchi. Daalụ.